igbo mma mma nụ o chiri ka o chiri ya zelu ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma nke onye na-eme ya gaziere ya nke onye na-eme na-adịghị mma ya wepụ aka enwe n'ofe ka ọ ghara ịghọrọ ya aka mmadụ ọ nwada unu na-ekwu aka ijele onye mmụọ mara site n'ike nke chukwu ọ mụ na-ekwu mmụọ na-enye m nsogbu m ji pụtakwa ikwu okwu a okwu a bụ ọ nọ n'igbo ọ nọ n'oru gere na okwu a na ọ dị very very important okwu a dị mkpa before mebie ihe mmụọ sị m gwa mmadụ niile na-anụ olu m na- n'efere mba ụwa nnukwu mmiri na-eru na anambra steeti nnukwu mmiri na-eru na nnukwu nnukwu mmiri na-eru na Anambra steeti and mmiri a a ga-akwafu ọtụtụ ọbara ọtụtụ innocent blood ga-ala n'iyi Anambra steeti ga-esheki esheki nnukwu mmiri na-ezo nnukwu mmiri na-eru mmụọ kpọlitere m sị m gwa ndị anambra steeti na nnukwu mmiri na-ezo nnukwu mmiri na-eru abịara m fụ ebe onye ọbụna na-agba ọsọ ma n'ime afịa ọsọ ata na nkwọ a na-agba onye ọbụna na-agba ọsọ nnukwu mmiri na-achọ izo na anambra steeti a sị m zipụ ozi a m zigara ya nwanne anyị nwoke my excellency charles soludo ọ nwanne gị nwanyị na-ekwu okwu a onye aka ijele onye mmụọ mara site n'ike nke chukwu mmụọ sị m gwa gị okwu a na nnukwu mmiri a na-eru na ọ ga-esikwe n'aka gị na i chefukwela ọgbụgba ndụ gị na chukwu o nwekwara nkwa nke i kwere mmụọ banyere ụmụ chukwu okike abịama bụ ụmụnne gị bụ ndị Igbo o nwekwara nkwa i kwere before mmụọ enye gị oche a a sị m gwa gị na ọ dị ka i chefuola o nwere talk m nyeburu mbụ wee sị make sure na talk a na o ruru gị aka na gị kwụrụkwa n'ụkwụ gị gị emekwala ihe mmadụ kwuru kama gị seek advice from spirit mmụọ sịzị m gwa gị ugbu a na ihe ị na-eme abụrọ ihe gị na mmụọ kwuru na nnukwu mmiri ga-ezo and na obere oge na ị ga-ahapụ steeti gị gbaa ọsọ aka ijere na-ekwu onye mmụọ mara site n'ike nke chukwu nnukwu mmiri na-eru na anambra steeti nnukwu mmiri na-eru na anambra steeti my excellency sir charles soludo okwu a na-aga n'isi gị bido ugbu a

gbuo u-turn gbuo u-turn ọ bụrụ na i gbuhọ u-turn ọsọ ka ị ga-eji gbanarị steeti my excellency sir mara ihe ị mere stọpụ mmiri a na-eru mara ihe ị mere stọpụ mmiri a na-eru ọ bụrọ m kwuru okwu a n'ike aka m kama na ọ mmụọ sị m bịa kwuo nnukwute ọsọ na ịkwafu ọtụtụ ụmụazị Anambra steeti ana m afụ ya and ọ gaghị ete aka ya ahịa my excellency mmụọ sị m gwa gị okwu a mmụọ sị m gwa gị okwu a mara ihe ị mere before eburu mgba- ọgba aghara na nghasa bata na steeti gị o rugokwa eruo and ihe a ga-eburu bata na steeti gị wụ ịgba egbe ma n'ime afịa ma n'ebe niile ọgba aghara adị everywhere ngwere n'ọsọ ngwere n'ụzọ my excellency sir mmụọ sị m bere gị akwa a, mmụọ sị m bere gị akwa a, maka innocent blood maka innocent blood maka innocent blood chigha azụ gaa seek advice from spirit gaa seek advice from spirit ndị a na-elidi gị adị elidi gị ọfụma gaa seek advice from spirit gaa seek advice from spirit because of blood of innocent soul ha na-ebere m akwa sị m zie gị ozi a innocent blood na-ebere m akwa sị m zie gị ozi a biko ị nụ ozi a egbukwala m kama na ọ mmụọ ziri m ya nnukwu nsogbu ga-adị na Anambra steeti biko mmụọ ziri m ozi a onye ka m bụkwa n'izi ozi a onye ka m bụkwa n'ịgwa m okwu a mgbe a na-agwa m okwu asị m ma m ebunwu a sị m jee kwuo okwu a biko ị nụ ozi a zisara ụmụnne gị biko ka e nye aka ka mmụọ kọretiara anyị ma kpọghachitere anyị our excellency Charles Soludo ya biko ka mmụọ kpachi ya mana ọsa nnukwu nsogbu na-achọ ịda nnukwu nsogbu na-achọ ịda ị nụ ozi a zisara ụmụnne gị zisara ụmụnne gị thank you and remain blessed